ala k'an jugu kɛ an senkɔrɔ fɛn ani an bolokɔrɔ fɛn ala k'an wasa u sanfɛ ni layi lahi ilala muhamadu rasulila sallallahu alaihi wasallam baraka ye manden solo kun kan don halisa an bɛna se aw ma ka antibiyotigi dɔ dilan k'a yira aw la o antibiyotigi nin a b'aw yɛrɛ ka nan san tasa kɔnɔ a bɛ a ka dɔgɔfiyɛ la wa a b'aw ka jaridɛnw kɔnɔ aw ka jasaw la o ye jumɛn de ye o ye bɛnɛfutu kelen in mugu ani ganifin ani pɛrisili olu de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka mun kɛ k'a masaya lemurukumu ji ee karamɔgɔ e ka sabali e k'o ta siɲɛ fila tile kɔnɔ ka taa se dɔgɔkun saba ma siɲɛ fila kile kɔnɔ sɔgɔmada fɛ ani wula fɛ karamɔgɔkɛ e sugunɛ kɛ da bawuli bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ banakɔta bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ koko bɛ n na o kɔkɔbɔ bɛ n na o jokajo bɛ n na o sayi bɛ n na o sumaya bɛ n na o furudimi bɛ n na o n kɔnɔ jalen don o sɔgɔsɔgɔ bɛ n na o biyɛn dimi de bɛ n na o n ka dumuni tɛ yɛlɛma o n'o ye ŋunanŋunan ji tiɲɛnen don ŋunanŋunan ji yɛlɛmalen don ŋunanŋunan ji dɛsɛlen don nin de b'a bɛɛ lajɛlen ban ka tila ka mun kɛ e joli kan ka na nasira mun fɛ ani tacogo ɲuman mun na ni joli tɛ ka se k'o sɔrɔ o fari faga bɛ o la k'e fari tiɲɛ nin de bɛ joli bila a ka se ka na a nacogo la a ka taa ka tasiraw fɛ ka ɲɛ fana

lemuru kumu filɛ nin ye lemurunin kumu filɛ nin ye n b'o bila lemuru kumu bidɔnnin filɛ a ji de bɛ nin kɔnɔ n b'o dayɛlɛ n b'o bisi k'a kɛ kuyɛri ɲɛ kelen ani kila kelen kilankɛ k'o k'a la ka lemuru in fana k'o datugu k'o bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka nun ɲagami ɲɔgɔn na karamɔgɔkɛ e ka antibiyotigi filɛ i bolo nin ta tacogo min fɔra e ɲɛna tile kɔnɔ ka taa se tile mugan ani kelen ma n'o ye dɔgɔkun saba ye karamɔgɔkɛ sabali sani i ka nin ta i jilaja i ka taa lajɛ bana min b'i la fɔlɔ o ka dɔn i ka sɔrɔ ka taa nin baara in kɛ ka se nin hakɛ in ma a tacogo yɛrɛ la tako fila tile kɔnɔ ka taa se tile mugan ni kelen ma aa karamɔgɔkɛ tellement a ka di dɔw b'a ta tako saba dɔw b'a ta tako naani yɛrɛ la mɛ e k'a ta tako fila laban mɔgɔ mun farikolo ka bon kosɛbɛ olu bɛ se k'a ta tako saba mɔgɔ mun farikolo fana ka bon n'u ye fana kosɛbɛ olu fana bɛ se k'a ta tako naani na mɛ kana tɛmɛ tile mugan ani kelen kan dɔgɔkun saba kɔnɔ n'ala sɔnna i bɛ ala jɔyɔrɔ belebele ye k'a dɔn k'a fɔ a ye ganifin dilan ka fɛn min kɛ ganifin na e m'o kɛ dɛ a ye bɛnɛfuti dilan ka fɛn min kɛ bɛnɛfuti la e m'o kɛ dɛ a ye pɛrisiri dilan ka mun kɛ pɛrisiri na e m'o kɛ dɛ lemurukumu ji a ye mun kɛ lemurukumu kɔnɔ e m'o kɛ dɛ ale de b'a ka fɛnw dan ale de b'u kɔnɔna fɛnw dɔn nafa min b'a la a b'o dɔn ka tila ka hakili di anw ma ka miiri d'an ma ka ŋaniya d'an ma ko an k'a waleya k'an yɛrɛ kɛnɛya n'a ye an ko ayi ala an k'an t'o kɛ an bɛ taa fura karakaraw de ta an tɛ fɛn mun dɔn fɛn mun b'a kɔnɔ an t'a dɔn a dati bannen don a dati bannen tɛ an t'o dɔn fɛn mun kɛlen don k'a dilan an t'o dɔn an b'o de ta k'o b'an ka banaw kɛnɛya ayi o t'an ka bana kɛnɛya dɛ a bɛ bana in mada yanni waatini cɛ ka tila ka bana wɛrɛ bila anw na anw kɔni su ani tile an bɛ faramasi na dɔrɔn ka taa wari d'u ma bana tɛ ban an t'an yɛrɛ sɔrɔ i dun ye tile bi kɔnɔntɔn i y'a kɛ bana bana furakɛli kama ka na se tile kɛmɛ ani tile bi seegin ma i y'o kɛ bana bana furakɛli kama n'o ma se bana ma se ka ban n'o fura ma se ka o bana ban dɔrɔn o bila i ka tɛmɛ ni fura wɛrɛ ye o bila i ka wari kana don o la tuguni fe fe fe fe fe tɛmɛ ni fura wɛrɛ ye sinɔn bana furakɛli ma s'o ma bana donni a ka teli tiɲɛ don bana bɔli a ka gɛlɛ tiɲɛ don mɛ waati de bɛ yen n'a fura b'i bolo dɔrɔn a bɛɛ filɛ i b'a ye suko ani dugusajɛ dɔgɔkun saba kɔnɔ kalo saba kɔnɔ kalo wɔɔrɔ kɔnɔ mɛ ka san kelen kɛ ka san kelen ni ko kɛ ka san tan kɛ fo ka taa se fɔlɔ ko hɔ k'an ka kɛ trɛtema a vie ye ko k'i si bɛɛ de kɛ ka taa trɛtema kɛ sa aa o ye kuma wɛrɛ ye dɛ olu ye kuma wɛrɛ ye nin de filɛ nin ye bɛnɛfuti k'a furuki nganifin k'a furuki ka pɛrisiri k'a la ka lemurukumu ji k'a la a filɛ nin ye n bɛna dɔ ta n b'o dun ɔ mɔgɔ bɛ n kɛrɛfɛ yan ni mun bɛ baara kɛ o fana bɛna a tɔ dun a bɛ anw kɛnɛya a bɛ fa wuli banabagatɔ la filɛ nin ye inshallah n bɛna don da bisimila o ka di kojugu wa mɔgɔ mɔgɔ sogo jeni ka di e ye naji min ka di e ye dɔ kɛ sogo jeninen na dɔ kɛ naji la i ka to k'a min te b'i bolo dɔ k'a la i k'a min i bɛ se k'a ɲimi a dun ten komi ne y'a dun tan cogo min na o fana kɛ i bɛna nafa belebele sɔrɔ a la i ka kɛnɛya la k'a daminɛ i da kɔnɔna na ɲin na ɲintara la ka na gɔnɔ kɔnɔna na ka na fogofogo la ka na sɔnkun na ka na biyɛn na ka na se fo sugunɛ kɛ yɔrɔw ma ani banakɔta bɔ yɔrɔ ma furu kɔnɔna furudenw kɔnɔna nugubadenw kɔnɔna a bɛ nin bɛɛ lajɛlen nettoyer wa banakisɛ banakisɛ bɛ yen n'a bɛ k'i tɔɔrɔ a b'a bɛɛ lajɛlen faga k'a bɛɛ lajɛlen fana labɔ n'i b'a kan yɛrɛ i b'a i b'a ta dɔrɔn funteni bɛ wuli i la an b'a fɔ ala ka barika don an ka fɔtaw an'an ka kɛtaw la ala k'a ka se an'a ka hinɛ n'a ka masaya don an ni bana cɛ a k'o don an n'an juguw fana cɛ a k'an kɛnɛya a ka sijan ani kɛnɛya labankoɲuman ni kisi ala k'a d'an ma ala ka an wasa n'an ka nabi ɲuman baraka ye nɛɛma ni kisi b'a ye an ka sɛku umari tijani baraka an ka sɛki amala baraka ye ala k'o k'an ye ni aw kamara ni kula lajiw baraka ye gujon alimamu baraka ye ala ka an wasa ni alikuranɛ ni tawurata ni inzira ni zabura baraka ye olu barika n'a hinɛ n'a tiɲɛ ala k'o don an ni bana cɛ ala k'an se an ka banaw la ala k'o don an n'an juguw cɛ an b'a fɔ alahuma sali ala sayidina muhamadu ala ali sayidina muhamadu sali asalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilayi